walaa yahilu lahu suhbatu faasikin faasiki jɛɲɔgɔnya tɛ daga baaliku hakilima ye mɔgɔ o mɔgɔ n'a dɔnnen don k'a fɔ sariya ye nin kumakan in haramuya a b'o kuma in fɔ wali mɔgɔ o mɔgɔ a fɔra ko nin baara ye haramu ye sariya kɔnɔ a tigilamɔgɔ b'o baara kɛ o de bɛ wele ko faasiki o n'a dɔnna ko mɔgɔ mɔgɔ ye faasiki ye k'o kɛ i jɛɲɔgɔn ye o fana ye haramu ye ka faasiki k'i jɛɲɔgɔn ye o ye haramu ye kan'a k'i baroɲɔgɔn ye kan'a k'i taamaɲɔgɔn ye wala mujalasatuhu a tɛ daga baaliku hakilima ye ka faasiki kɛ a sigiɲɔgɔn ye ka t'i sigi a fɛ baroda la o ye haramu ye ligayiri daruratin k'a sɔrɔ a ma kɛ ni darura ye darura ye jumɛn ye a ye ɲɔgɔn sɔrɔ janajakɛyɔrɔ la a ye ɲɔgɔn sɔrɔ denkundikɛyɔrɔ la a ye ɲɔgɔn sɔrɔ silamɛw ka dalajɛyɔrɔ dɔ la a b'o jama na ka sigi yen o tɛ haramu ye

o ye jumɛn ye a dɔnna bɛɛ fɛ k'a fɔ ko nin kumakan in fɔlen ye haramu ye dɔ k'e bila k'o kuma in fɔ a tɛ bɛn ka kuma in fɔ k'a fɔ o de y'e bila a la k'i b'a fɔ a ye o tɛ bɛn bari ala ko k'e kan'a fɔ o y'e bila a la k'e e k'a fɔ n'i y'a fɔ i ye haramu fɔ dɛ walima nin fɛn in kɛlen ye haramu ye mɔgɔ dɔ y'i bila a la k'i ka o haramu in baara a ti bɛn i ka o fɔ k'i b'o haramu in baara ka d'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ de ye e bila a la k'a sɔrɔ a bɛ k'e bila baara min na ni alakota baara don o kuma na mɔgɔ y'i ci k'i ka sonyɛni kɛ mɔgɔ y'i ci k'i ka nkalon tigɛ mɔgɔ y'i ci k'i ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na a haramuyalen don o kan i ko o ka sariya i k'o ka yamaruya kan labato o tɛ bɛn bari a bɛ k'i bila baara min na wala a bɛ k'i yamaruya k'i ka kuma min fɔ o ye haramu ye wa haramu dun kɛli tɛ bɛn ala ma e ka bɛ k'e bɛ dafɛn dɔ jɛn ɲini ni haramu kɛlen o tɛ bɛn

f'e ka o de dɔn n'a bɛ bɛn a bɛ kɛ kɛcogo jumɛn fana na f'i ka o de dɔn wa yasalu ulama i ka dɔnnikɛlaw ɲininka n'a y'a sɔrɔ i ye kalankɛla ye i kan k'a lajɛ i ka dɔnni kɔnɔ n'a bɛ bɛn a tɛ bɛn nka n'i ma kalan wala e yɛrɛ kalanna e ka faamuya ma se a yɔrɔ ma i ka dɔnnikɛbaaw ɲininka u k'i bilasira wa yakutadi a ka ladegeli kɛ bilmuttabi'ina ni labatolibaw ye li sunnati muhammadin alakira ka taa sira ye o tuma na baaligu hakilima n'i y'a ye cɛba minnu tugura alakira ka taa sira kɔ k'a ɲɛnamaya k'a ɲɛ i ka tugu olu kɔ olu tun bɛ ala bato cogo min na i k'i jija i ka ala bato o kɛcogo in na o tun tɛ sɔn ko modɛli minnu ma i k'i yɛrɛ bali ka bɔ o ko modɛliw ma o ma o de ye ladegeli ye ladegeli ye mɔgɔ bɛ baara min kɛ i k'o kɛ a tɛ baara min kɛ i k'o to yen o tuma na cɛba minnu ye alakira ka sira jɛya ni alabato ye i ka tugu olu kɔ i k'i yɛrɛ ladege ni olu ye allazina olu de ye mɔgɔw ye yadulluna n'o bɛ mɔgɔw kanda ala taatillahi ala batoli kan a fɔra i ka ladegeli kɛ ni minnu ye o ye jɛnu ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ mɔgɔw kanda k'u bila ala bato sira kan wa yuhaziruna o bɛ mɔgɔw bagabaga min itiba'i seyitaani ka bɔ seyitaani ka sira labatoli ma wala yarda

tɛgɛlankolon de ye mɔgɔ ye u y'u siw tiɲɛ alabato tana na o la don dɔ la alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko yalima aw bɛ maa bolo bannen dɔn wa maa bolo bɔlen aw b'o dɔn ne mantɔnw na wa o ko ala n'a ka kira de b'o dɔn o ko dɔw ko k'a fɔ an kɔni ye bololankolon dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ min bɛ yen wari t'a bolo dɔrɔmɛ t'a bolo minɛn t'a bolo warijuru karinen don a kan na k'anw b'o de dɔn mɔgɔ tɛgɛlankolon ye ko alakira ko tiɲɛ don o ye tɛgɛlankolon ye nka tɛgɛlankolon min ka tɛgɛlankolonya ka jugu a bɛɛ ma a tɛgɛlankolon min ka tɛgɛlankolonya ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ne kan o de ma o de ye lahara jɔ don tɛgɛlankolon ye o ye mɔgɔ min farida seli bɛɛ ɲɛna a bolo diɲɛ a ye sun sun kɛ farida sun a nafila sun a bɛɛ ɲɛna hiji kɛcogo bɛɛ ɲɛna a ye ala bato cogo o cogo la a bɛɛ ɲɛna a bolo a foyi ma tiɲɛ nka i b'a sɔrɔ ale bagara dɔ ma k'o nɛni diɲɛ yan a bagara dɔ ma k'o bugɔ diɲɛ yan a ye dɔ ka hakɛ dun diɲɛ yan o tuma na lahara jɔ don olu bɛ to u ka saraw minɛ a bolo a bagara min ma k'o nɛni a b'o ka nɛni sara d'a ma o bɛ bɔ a ka baraji la a bagara mun ma k'o bugɔ o ka hakɛ bɛ bɔ a ka baraji la ka d'a ma a bagara mun ma k'o joli bɔn o ka joli bɔn hakɛ bɛ bɔ a ka baraji la ka d'a ma o tuma na n'a ka ɲuman kɛlen banna k'a sɔrɔ wali hakɛ minnu b'a kun o ma se ka sara olu ka jugumanw bɛ ta ka na kɛ ale kun o bɛ sɔrɔ k'ale fili jahanama kɔnɔ ko nin de ye bololankolon ye ala k'an kisi ka bɔ nin ma

nafila bɛɛ ɲɛna mustahabu bɛɛ ɲɛna sinji tugur'i fɛ ka ɲɛ balimaya bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dira a ma i fɛ nka e y'i to diɲɛ na i bɛ baga mɔgɔ ma k'o tɔɲɔ i bɛ dɔw nɛni k'i bɛ se o la i bɛ dɔw kɔrɔfɔ i bɛ dɔw kɔrɔmatigɛ i ye dɔw joli bɔn i ye dɔw ka dugukolo bɔsi o la i ye dɔw ka nafolo bɔsi o la lahara jɔ don nin bɛɛ lajɛlen de ka hakɛ bɛ taa bɔ e ka baraji ninnu na o tuma na n'i ka baraji banna k'a sɔrɔ i ma se ka wali hakɛ sara jurumu min b'olu kun o bɛ bɔ olu kun k'o ta k'o da e kun ka sɔrɔ ka e fili jahanama kɔnɔ o ye nimisa dan ye dɛ o kasi dan ye dɛ

muhammadin mun tɔgɔ ye muhammadin sallallahu alaihi wa sallama ala ka kisi ni nɛɛma jiidi a kan o tuma na nin y'a ka kuma kunfɔlɔ ye